umaru de i ma juru mɛn wa. ko ne ni tanuli ni barika da ni wale ɲuman ba da ala ma dɛsɛ ni ala alahu taala ma masa min y'an bɔ juma tɛmɛlen la ka juma bi ta kɛ an garisɛgɛ ye an b'a fɔ ala ye ko a ni ce nka n ye ala fo k'a barika da masa min b'a yɛrɛ sago la fɛn bɛɛ bɛ masa min sago la an b'a fo ka sɔli caya cidenw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye aminata den ani abulayi den ani sodenw sanumanw bɛɛ lajɛlen ani fɛn o fɛn mana k'a ka sira kan an ka foli bɛ s'a bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an fa n'an baw fo mali kɔnɔ wali mali kɔ kan olu y'an ka sabu ɲumanw ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ k'an filɛbaaw fo minnu bɛ jamana kɔnɔ wali minnu bɛ jamana kɔ kan an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an y'olu fo ka ban jamana in kɔnɔ ala ye an ka baara bɛn fɛn min ma kanubagaw de bɛ an na filɛbagaw de b'an na jamana kɔfɛ maliyɛnw b'an lajɛ cogo min jamana wɛrɛdenw b'an lajɛ ten n'i taara bɔlɔlɔ sanfɛ a bil'i kun na ko bɛɛ ɲɛ b'i la bɛɛ tulo b'i la bɛɛ hakili b'i la ni kuma min donna an da ni fili yer'a la an bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ kumaw fɔcogo ani kumaw tacogo la mɔgɔ ɲuman kɛtɔ tuma dɔ la i bɛ se ka juguman kɛ ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ ni kuma min donna an da n'o ma kɛ sawaba ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka lamɛnni hakili ɲuman di an ni kanubaaw ma o kosɔn laadalako la juma o juma an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye karamɔgɔ dirisa tarawele bɛɛ lajɛlen kama yasi karamɔgɔ anw kama ko dɔnni gindotigi min suturalen don n'a ka dɔnni tiɲɛ kan plan tɛ nkalon tɛ fɛɛlɛ tɛ ka dɔnni baara hadamadenw ye u dɛmɛ ala kama u ka se ka wasa k'u t'u sigiyɔrɔ la an n'o karamɔgɔ dirisa tarawele de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an b'a bila a bi jama fo

ala min y'a fɔlɔ n'ale ala b'a laban mhm. ale ala min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen n'i ko diɲɛ hinɛ labɔlen tigi mhm. eh, bɛɛ b'o la n sɔnna ma sɔn bɛɛ de b'o la mhm. pan kaman na b'o la fondisiya b'o la jɔkɛlan b'o la taama sen kan b'o la eh, a bɛɛ b'a la n'i ko diɲɛ hinɛ labɔlen tigi bɛɛ niyɔrɔ b'o kɔnɔ mhm. mais lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mhm. bɛɛ ta tɛ o la an mhm. bɛ ala fo ala sɔnna ka bi min yira an na fɛn o de la an bɛ ala tanu kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini a ka kɛ aminata den ani abudulahi den kan ani a sodenw bɛɛ lajɛlen ani minnu tugura a la donc an bɛ hakɛto ɲini an balimaw fɛ an bɛ hakɛto ɲini an filɛbagaw fɛ ko bi mura dɔɔni b'an na o de bɛ ka an degun dɔɔni mɛ komi laada bamananw tɛ dugu la o sa laada ni fɛn tɛ an na min bɛ ka an bali k'a kɛ fo ka dan mura in ma ala ta kɔfɛ ɔ n'ala sɔnna an bɛ hakɛto ɲini u ma k'an bolo fila b'an kɔ u ye ko nin y'an donda ye kuma kɔnɔ an b'an kanubaaw fo an b'an lajɛbaaw fo an b'an lamɛnbaaw fana fo mɔgɔ dɔ b'i lamɛn o t'i filɛ mɔgɔ dɔ b'i filɛ o t'i lamɛn donc an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan ko ni an sigila an ka bi juma baara kɔnɔna la ko n'an donna an mana don min gasi la k'o ka yafa an ma ko k'an to denniya ye bamananw ko ten ko kuma ye toden ye n'i dɔ ta dɔwɛrɛ bɛ kɔ ko fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma de b'a ba wolo ala kana kuma ba don an la ni fili min yera yan nɔ an karamɔgɔ ka fili tɛ an ka fili don an ka denmisɛnninya fili ye u k'an to an ka fili ye ko n b'u bɛɛ fo ka f'u ye ko salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu walekum salam karamɔgɔ dirisa i ka folikanw diyara n ye u b'an ɲagari k'an nisɔndiya ka bɛn ni ko n'u cogoyaw ye surtout bi a ka d'an ye bi an n'i ka masala dɔnni min kan dɔnni don dɔnni min ni a ŋunuŋunu bɛ yen kosɛbɛ kuma ni kuma an b'a kuma mɛn i da mɛ i tɛ sɔn ka baro k'a kan kosɛbɛ bɔn adamadenw sɔli ye fɛn min ye aw minnu kalanna aw ye fɛn caman fɔ an ye sɔli ko kan mɔgɔ caman bɛ yen olu kɔni bɛ sɔli dɔn peut-être i ka kɔlɔsi ta k'a wurudi k'i ka ala ɲini a la dɔw tɛ diɲɛ ɲini ni a ye mɛ ni ala sɔnna bi an bɛ n'i ɲininka sira damadɔ la nin sɔli in kɔnɔna na sɔli min bɛ yen nɔ ni a ŋunuŋunu ni a tɔgɔ dan b'i ka dugu ma nk'i ka baro ti bɔ a kan ka caya o de ye jawaratul kamali a ka d'an ye bi an n'i ka masalaw kɔnɔ i ka se ka sɔli in fɔ an ye ka sɔli valɛri fɔ an ye sɔmi an ka fayida ɲini fɛ sɔli in kɔnɔna na inshallah alama an b'i fo la kosɛbɛ a diyara n ye. alama i ye sɔliba de ɲininkali kɛ n na nin na Mhm. sɔli min n'i k'i bɛ kuma a kan a kuma fanga ka bon mhm. sɔli min bɛ dusukun nɔrɔ sɔli min bɛ ɲɛda nɔrɔ sɔli min bɛ farikolo nɔrɔ mhm. sɔli min bɛ yen ni sɔli min ɲɔgɔn ka dɔgɔ mhm. tijani mɔgɔw bɛ jawaratul kemali ko kalama kosɛbɛ n'i ko jawaratul kemali i ko shɛki ahmad tijani ka

mɛ sɔli a ka jan dɔɔni sani an ka don a kɔnɔ sɔli in yɛrɛ tilannen don saba de tilayɔrɔ saba tilayɔrɔ saba sɔli tilalen tilayɔrɔ saba a tilayɔrɔ saba a bɛɛ kɔni nka sɔli min bɛ sɔli kelen ma mɛ n'i y'a lajɛ a bɛ fɔ ka taa bila yɔrɔ la a bɛ tila ka taa fɔ ka taa dɔn a bɛ bɛn sigiyɔrɔma saba ma mɛ a bɛɛ sɔli kelen

a laban ye n'o ye mutalisami ye adama fɛn caman b'a kɔnɔ sɔli dɔnbagaw ni sɔli kanubagaw ni sɔli baarabaaw fɛn caman fɔ sɔli kan mm. alhamdulila an fitini mun dɔn a la an bɛna mɔgɔw bila sira la sɔli ye sɔli ye a daraja fɛ mm-hmm. donc mɔgɔ o mɔgɔ sera ka sɔli in durusi kun na ala ta kɔfɛ t'i jeni parce que ni fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a ɲɛfɔ mm-hmm. i mɔgɔw bila ka fɛn dɔ kɛ awɔ b'a ɲɛɲini c'est-à-dire c'est-à-dire mɔgɔw b'a ɲɛɲini o ye kelen ye nafa dɔ bɛ sɔrɔ fɛn dɔ la mm-hmm. n'i m'i janto k'a fɔ a fɔ n'i m'i n'i m'i janto a fɔli la e bɛ juguman kɛla encourager a ka juguman na siga t'a la parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i ko ko n'i y'a kɛ k'i tɛ jeni fiyewu donc i bɛ juguman kɛla de encourager a ka juguman kɛla. bɔn a dun fɔra k'an k'an jogo de ɲɛ awɔ jogo ko de bɛ yen bɔn ni sɔli ye fɛn de ye eh, n'i cɛ ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ n'i cɛ ɲɛna sɔli b'i don alijɛnɛ na siga t'a la alors nafa dɔ bɛ sɔli na sɔli mɔgɔ mɔgɔ ni mɔgɔ ni sɔli an tɛ se ka fɛn dɔ bɛ se ka fɔ sɔli ma sinon sɔli n'i ye sɔli k'a kɛcogo la i bɛ sɔli in baara adama mɔgɔ min bɛ hali n'a sɔrɔ a tigi fatura sira dɔ fɛ ni sɔli in sɛbɛn a kaburu kɔnɔ adama n'a tɔ dara a kan a tɛ jeni bilen fiyewu sɔli in sɛbɛn sɛbɛn in sɛbɛnnen mɔgɔ kaburu kɔnɔ ka su d'a sanfɛ o su kelen abada sogo kɛra haramu ye dan o sɔli cogoya o sɔli bɛ fɛn caman kɛ n'i ye sɔli in ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ kuma sɔli kan parce que mɔgɔ b'a tɔgɔ de fɔ mais a dɔnbaga ka dɔgɔn kojugu parce que hali n'a dɔnbaga cayara i bɛ t'a sɔrɔ kumabaa ka dɔgɔn a kan parce que mun na mɔgɔw ladila ka kuma sɔli ma kosɛbɛ kosɛbɛ

bɛɛ tɛ se k'a durusi kan'a filɛ ne ye min fɔ yɔrɔ a ka surun nka adama n'i ka fɔra k'i k'a durusi mɔgɔ min bɛ se ka san kɛmɛ kɛ i ma se k'a durusi o ka ca dɛ parce que ala tɛ sɔn bɛɛ ka nin durusi ala tɛ sɔn bɛɛ k'a durusi o de la bɛɛ t'a durusi

n'i dimina mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ bɛ jawarati kɛmali dɔn a dɔncogo la n'i dimina mɔgɔ kɔrɔ ka jawarati kɛmali kɛ kɛcogo dɔ la adama a tigi mobili ti wuli ala fana mɔtɛri mɔgɔ b'a ko fɔlɔ ko cɛw ye baara kɛ n'a ye seyidina ahamadu amawula ye baaraw kɛ n'a ye ale ka mukadamuw ye kobaw kɛ n'a ye u ye u bɔnbɔw da tangana bere kan ko avion ma se ka wuli yɔrɔ min na u y'a kɛ jawarati kɛmali de adama jawarati kɛmali fɛn b'a la a ka bon kojugu mais adamaden i bɛ dɔnni bɛɛ dɔn mais dɔnni bɛɛ ti kɛ dɔnni bɛɛ fana tɛ fɔ o baro fana bɛ kɛmali dɔnni bɛɛ kan du dɔ bɛ yen jawarati kɛmali yɛrɛ fanba a sɔgɔnama de ka ɲi mɛ n'i y'a ye an ye baro k'a kan bi dɔɔni o kun sɔrɔla mun fɛ don dɔ an tɛmɛ tinama an ye magara la an ko n'ala sɔnna don dɔ an bɛna dɔɔni fɔ a la hali nin bɛɛ kɔfɛ n'ala sɔnna mm. hali nin bɛɛ kɔfɛ an ka baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a kan eh. don min fɛnɛ ti bi ye insha allahu mm-hmm. eh, ka d'a kan eh, bi an bɛn'a di mɔgɔw ma sira damadɔ kan o sira fɔlɔ ye mun ye dirisa an bɛ waati min na ko sisan diɲɛ koro la diɲɛ degunna diɲɛ bɛ gɛlɛya la bɛɛ bɛ kule la cɛ bɛ ka kule muso bɛ ka kule ɔ an y'a kanu i ka se ka fayida di an ma jawaratu kamali kan min bɛ se ka kɛ sababu ye adamadenw bɛ degun minnu kɔnɔ ala ka lajarabiliw kɔnɔ komi ala wele min don e yɛrɛ y'a fɔ ka se hakɛ min ma ɔ n'i bɛ sira min dɔn a la adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min an mago b'o sira la diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ ka se ka b'o kalama

n'i ko k'i b'a dɔn b'a ko ayi k'i t'a dɔn k'i b'a kalan mɛ o tiɲɛ de mɔgɔ bɛ dɔnni kalan fɛn dɔ kalan n'i b'a dɔn o tɛ kelen fɛn dɔn ye mun ye i bɛ se ka mago min ɲɛ ye k'a tɔnɔbɔ kɔni k'a tɔnɔbɔ de y'a dɔn ye mɛ min a kalan t'a dɔn ye mɛ misi kalan jɛ fɔ a ma ko bayanu mɛ siri o de y'a dɔn ye siri ye gindo de ye a y'a gindo i bɛ gindo min dɔn a la o de y'a gindo dɔn o de y'a dɔn ye mɛ bayani de k'a kalan o ye kalan jɛ de ye

a ye siga t'o la dɛ aw taa ni ye a ye jun ka dunya kan mɔgɔ min sa don o don a bɛ se ka kɛmɛ kɛmɛ kɛ maa dama i b'a bila i tɛ se ka kɛ i b'a bila a i tɛ se ka kɛ i tɛ se ka si jan sɔrɔ o la parce que mun na u b'a fɔ ko a jinɛ ale a jinɛ min ye a jinɛ de don ni parce que a jawaratu kamali baro filɛ o ye k'a jinɛ dayɛlɛ k'a di mɔgɔw ma de

jɔrɔtu kamali yɛrɛ nɔrɔ ka bon mɔgɔ ma a nɔrɔ ka bon mɔgɔ ma jɔrɔtu kamali a ta don dɔ la k'a ta o la n b'o fɔ mɛ ka dunuya kan yɛrɛ yɛrɛ a nɔrɔ ka bon bɛɛ ma bɛɛ fanga tɛ se a nɔrɔ kɔ donc n'i ko jɔrɔtu kamali kɔni a b'a fɛn caman b'a kɔnɔ adama kaluwa ye mun ye n'i ye nin bɛɛ kɛ ka ban kɛlɛ kɔ k'i janaba ko ka fini jɛman don i bɛna seli yɔrɔ min i bɛna baara kɛ yɔrɔ min na i fini jɛman fɛnsɛ yen

ka jɔrɔti kamali kɛ yan nɔ san san san awɔ i bi yan yan bɛɛ fa lumière la kuran faga de k'a kɛ awɔ e k'a k'a kɛcogo la Mhm. e bi- i b'a dɔn cogo min na i k'a kalan kalancogo bɛɛ la Awɔ. an ka nɔrɔw bɔ yan Allahu. an ka mɔgɔbaw tun bɛ olu tun bɛ sanu sanu de jɔlɔkɔ sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ Mhm. jɔrɔti kamali

donc jawaratu kamali mɔgɔ min bɛ yen ko furuko de ye e sɛgɛn mago furu de i tɛ ka se ka furu sɔrɔ fiye fiyewu i tɛ ka se ka furu sɔrɔ fiye fiyewu jawaratu kamali sɛbɛn alamisadon fɛ dɔrɔn siɲɛ saba n'i y'a sɛbɛn siɲɛ saba adama ni jabi ɲagami dɔ ye k'a da i sen na ni muso de b'a da i sen na alamisa kun naani ni cɛ don a da i bolo ŋɔni den ŋɔni na alamisa kun naani adama i bɛ furu sɔrɔ n'i y'a kɛ dɔrɔn furu sɔrɔ awɔ mɔgɔ min bɛ yen k'i ka denko gɛlɛyalen don e yɛrɛ t'a dɔn i bɛn'a kɛ cogo aa o ka ca dɛ denko gɛlɛyalen don u ye fɛn bɛɛ fɔ ne ma ka dɛsɛ ara jɔrɔti kamali sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ tan ni fila kɛlɛ kɔnɔmuso ye n'i y'a sɛbɛn siɲɛ tan ni fila jilaja dɔrɔn u bɛ yiri dɔ wele ko seretoro seretoro dɔ den dɔɔni k'ale k'a ni sɛ jɛman dɔ tobi k'a dun a bɛ den sɔrɔ o jaratu kɛmali kana jaratu kɛmali mɔgɔ min bɛ yen ko e ka haminako dɔ de b'i la haminako min ni e yɛrɛ t'a dɔn i bɛna kɛ kɛ cogo min na jilaja i ka jaratu kɛmali n'i sera k'a k'i sigiyɔrɔ kelen la siɲɛ bi saba ni duuru sigiyɔrɔ kelen a k'a siɲɛ saba kɛ i n'a fɔ bi saba ni duuru sigiyɔrɔma saba o bɔ ni kɛmɛ ani duuru ye adama i jilaja k'a ko la ala jɔyɔrɔ ye

ah, nasi in tilan kelen hmm. i jilaja i ka eh, o yiri dɔ fɔ yiri min sɔrɔ fan bɛɛ fɛ hmm. yiri a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan e bɛ se k'a fɔ ne m'a ye hmm. mɛ a n'a tɛ o tɛ kelen i jilaja nkunjɛ dɔɔni k'o ɲini k'o kɛ nasi nkunjɛ kelen kelen nkunjɛ kelen kelen nasi ni sogo dɔ tobi sogo min bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ la a kɛra saga sogo ye mɛ a kana kɛ sogo haramu ye dɛ ma nasi in dɔɔni o tobi k'o dun awɔ adama n ye min fɔ kɛ nasi na mhm. e, i ka sɔrɔ ka parifɛn kasa duman dɔ k'a la mhm. i ka to k'a mun adama ala b'i gɛrisigɛ adama jaratu kɛmali mhm. mɔgɔ min bɛ yen ko e datugulen yɛrɛ don pewu siri de b'i kan i t'a dɔn i b'a kɛ cogo cogo siri de kɛlen de k'e datugu jaratu kɛmali sɛbɛn siɲɛ tan ni kelen n'i y'a sɛbɛn siɲɛ tan ni kelen i ko nasi na koko tan ni kelen adama ala b'i da yɛlɛ ala b'i da yɛlɛ nka i bɛ tunga de kɔnɔ e mɔgɔ min bɛ k'i bɛ tunga la sisan mɔgɔ min a bɛ kɔfɛ a b'a fɛ ka taa ka papiye ko dɔ la i jilaja dɔrɔn i ka jawaratu kɛmali n'i sera k'a sɛbɛn siɲɛ bi wolonwula ani duuru n'i y'a sɛbɛn o na to ka to ka i tɛgɛ fila ko n'a ye i sen fila ko n'a ye dɔrɔn ka taa i ka papiye ko la ala ta kɔfɛ adama a bɛ ɲɛnabɔ

adama farila fini dɔ ta a ka kurusi dɔ ta dɔrɔn a kɛra kura ye a kɛra a ye min don ka tɛmɛ o u ye fini kura san ka na d'a ma i bɛ se ka fini kura san ka d'a ma adama jaratu kɛmali a kɛnɛ kɛ jogo jogo jogo jugu la jɛnɛya dɔrɔgu ta a mana kɛ diɲɛ jogo jogo jogo jugu la ko ka kɔnpilɛ dɔ ɲini dɛ ka jaratu kɛmali n'i sera ka ba kelen k'a la dɔrɔn a d'a ma a d'a ma a ka d'a ma dɔrɔn n'a ye fini don a ye jogo juguya d'a ma

aa adama i ka nin ɲininkali diyara n kojugu adama jawaratu kɛmali b'o kɛ adama jawaratu kɛmali ye dɔn de ye dɔnni min ni a bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan ni y'a fɔ n y'a f'i ye finitigi don a la i bɛ ka faama ɲini min fɔ pour que ka bɔ pilasi dɔ la ka pilasi dɔ sɔrɔ fɛn man kɛnɛ na ka jawaratu kɛmali bɔ

fo mɔgɔ ye dɔrɔn an bɛna jawaratu kɛmali dingɛ ni mako in na tamaro ɲini k'o bila caman ɲɛ adama ka sigi a ka jawaratu kɛmali ta kɛmɛ naani ani bi seegin ani kɔnɔntɔn o bɔ ni fatahu ye adama ni misi se b'i ye misi faga la ni saga se b'i ye sagajigi jɛ ɲɛnama dɔ ɲini adama n'i ye sagajigi jɛ ɲini i jilaja i ka jawaratu kɛmali baara ni baara cogo la

e bakara dɔ kunna jawaratu kɛmali tɛ se ka bi donc n'i ye jawaratu kɛmali lajɛ kuranɛ sura bɛɛ durusilen bɛ kɛ mɔgɔ dɔ kunna nka a tɛ se ka jawaratu kɛmali durusi parce que ale ala ka mɔgɔ kanu mɔgɔ kanu mɔgɔ kanu minnu bɛ se k'a durusi olu de b'a durusi parce que fɛn dɔ de don hali n'i y'i ŋaniya k'i b'a durusi hakili ja tɛ dɛ i b'i ŋaniya k'i b'a durusi tuma dɔ i b'a sɔrɔ i b'i ɲina ala b'i ɲina a kɔ ou bien fɛn dɔ bɛ yen i bɛ se ka ban tila ka décourager a kalan na

k'a ka sara tan ni fila ye mhm. k'a saraka ten adama n'i ye nin kɛ mhm. siga t'a la i y'a kɛ pilasi min na i b'a sɔrɔ mhm. ne ye minisiri de ye n bɛ fɛ ka kɛ eh, eh, eh, ne ye depite n bɛ fɛ ka kɛ minisiri ye n ye minisiri n bɛ fɛ ka kɛ tan n bɛ fɛ ka kɛ tan ni pilasi o pilasi n'a ka di i ye i ka diɲɛnatigɛ la yɔrɔ tɛ k'i ma ne kɛ nin kɛcogo ala sɔnna i bɛ k'a ye

donc f'i ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ k'a ka yɛrɛ d'a ma la ni karisa bɛ se nin kalan na a bɛ s'a fɔcogo ɲuman na adama o mɔgɔ ɲini n'ala sɔnna adama n'i ye nin k'a kɛcogo la kɛmɛ naani bi seegin kɔnɔntɔn in aa donc i bɛna ala jɔ yɔrɔ in na dɛ siga yɛrɛ t'a la fiyewu baasi tɛ kaba dirisa an ye fɛnw foroba fɔ nka mun na an bɛ fɛn dɔw ta kelen kelen kun b'o fɛnɛ na i n'a fɔ i y'a yira a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ la mɛ n'i y'o fɔ cogo o cogo i b'a dɔn mɔgɔw ka faamu ni mɔgɔw ka hakilila cogoyaw tɛ kelen mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan ale bɛ k'an lamɛn dɔ bɛ yen sisan a bɛ k'an lajɛ ale mako b'a la bɔn nin dun dɔnniya t'a la a kalan se t'ale ye komi e y'a dabɔ ala de kama k'a kɛ ka hadamadenw dɛmɛ n'o ye k'a kɛ fayida ye ɔ mɛ mɔgɔ minnu bɛ yen sisan an da sera nin fɛn o fɛn ma kelen kelen fɛn fila bɛ yen n b'i ɲininka o la o fɔlɔ o ye min ye mɔgɔ minnu bɛ yen nin nɔ parce que nin fɛn ninnu man d'i ye mɛ an b'a jagoya i kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ jamana kɔfɛ walima dɔ bɛ bamakɔ yan sisan a bɛ k'an filɛ mɛ ale tɛ se k'a kalan i n'a fɔ ne ni n ɲɔgɔnna caman bɛ yen anw tɛ se k'a kalan anw dun mago bɛ fɛn dɔ la a sɔrɔ cogo kɔnɔnagan b'an na o yalima n'o tigiw y'u jigi da e yɛrɛ kan i bɛ jɛn n'a ye ka u dɛmɛ ni n'u bɛnna a kɛcogo la wa an b'i fo o la kosɛbɛ eh, an bɛ fayida di mɔgɔw ma mhm. bɔn ni mɔgɔ min bɛ yen k'i tɛ se a kɛcogo ɲuman na mhm. bɔn k'i y'an wele mhm. n'a y'a sɔrɔ a kɛli tan b'an bolo an bɛ se ka bɛn a la parce que kuma dɔ la ko ninnu ye tanko de ye n'i y'a ye an bɛ to ka fayida fɔ mɔgɔ ye ka o bɛɛ kun ye mɔgɔw kana se ka bɛɛ k'i banba i yɛrɛ ye

n'ala sɔnna don dɔ n bɛna a saba ta ka a bɛɛ tilan tilan a bɛɛ nafa ye min ye quoi a kelen kelen bɛɛ nafa fɔ ka bɔ kuma bɛɛ la dama kuma bɛɛ la dama n'ala sɔnna a ma oke an bɛ kuma kuncɛ ni min ye bi fayida kɔnɔna na ka bɛn jumadonya in ma o tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ dirisa mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a bɛ k'an filɛ ani kɔnɔnagan dɔ bɛ ɲɔgɔn na kɔnɔnagan min bɛ yen nɔ n'a ye fan bɛɛ yala i b'a sɔrɔ dɔ ye bana ye bana min n'a ma solution foyi sɔrɔ a la a ye diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ fɛ yen minnu ne kan bɛ bana de ma dɛ a ma solution sɔrɔ a la yalima i bɛ ka haya min ko fɔ an ye i bɛ ka sɔli min ko fɔ an ye a tigi bɛ se k'a kɛ a ka bana kama wa. Ah, bana bana ka ca. n'i ko bana mhm. kɔnɔnabana bɛ yen kɔkannabana bɛ bana mhm. jumɛn awɔ bana sari n y'a ta bakuruba dɔrɔn bana bɛ maa min na a kɔnɔna ganna a ma solution sɔrɔ a la o bɛ se ka kɛ kɔnɔnabana a bɛ se ka kɛ kɔkannabana ye

adama n'a y'a mɛtɛrɛ a bɛna min k'a kɛ wɛri te ɲɛ kelen kelen adama n'a y'a dɔn adama a tɛ se ka tile saba tile naani kɛ ko bana in b'a kɔnɔ mana kɛ diɲɛ bana o bana ala adama b'a furakɛ alhamdulilayi o diyara an ye karamɔgɔ dirisa ni farankan min bɛ yen ni an da ma se ɲininkali min ma bi fayida in kɔnɔna na ka bɛn jumadon ma i b'o fara kan ka dugawu kɛ ka bi ta kuncɛ n kɛ adama n b'i fo mhm. parce que o kɔsa in na an bɔra ka video dɔ kɛ an ka bague kan mhm. an ma prix fɔ mhm. mɔgɔw commencé k'an wele kuma caman ka prix ɲininkali k'an na donc bague in kun fɔlɔ an b'o di o waa mugan de filanan in o waa bi naani voilà donc bague in b'o cogo la parce que mɔgɔ bɛ k'an ɲininka don o don hali bi mɔgɔ ye ɲininka la a dɔ kɛra e yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ ɲininka kuma bɛɛ voilà ka bɔ jamana wɛrɛ ko an kumana ko dɔ kan an m'a prix fɔ

anw tɛ se ale de bɛ se an y'o an ye fɛn bɛɛ kɛ an ye kinkɛ ka waasi kɛ faamaw kuma don fɛn bɛɛ kɛra mhm. adama ala kelen mɔgɔ tɛ se ka fɛn foyi kɛ donc an bɛ ala deli dɔrɔn ala ka yafa an ma bana in n'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ ka jogo dɔ de kɛ min yɛrɛ bɛ ka bana in lase an ma mhm. an y'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an ma a ka bana in ta ka bɔ an kan a ka bana in ta ka bɔ an kan an b'a ɲini ala fɛ mhm. ala k'o k'a ka alaya kosɔn bijahi musitafa sɔlala rasulila rabbana atina fi dunya hasanatan

safinɛ min fana filɛ aw ɲɛ kɔrɔ nin bɛ sɔrɔ mali kɔnɔ cogo min maɲanbugu yan a bɛ sɔrɔ faransi fanta keyita bolo i n'a fɔ adrɛsi minnu bɛ tɛmɛ imaji kɔrɔ n'a ye weleli kɛ safinɛ in ye waa mugan ye faransi bamakɔ yan waa mugan don an bɛ dugawu don kɛ juma wɛrɛ ala k'o fara anw si kan hakɛto b'aw kan sala